uche mmadụ anaghị adị ya njọ maka na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya okwu ọbụla pụtara ife ọha na eze ga-etinye ya ọnụ igbo bụ igbo mma mma nụ agbụrụ ndị eze mụrụ nze na ọzọ ndewonụ aha m bụ emeka chukwuma ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ọ na-apụkarị ọrịrị otu nwoke butere nnukwu alụsị dị egwu n'ezinụlọ ya were na-akpa alụsị a na-asị ya ya gbuoro ya ndị amoosu ndị ahụ na-anaghị ekwe ya na ụmụaka ya lahụ ụla anyasị n'udo ndị ekweghị ka ha ṅụrụ mmiri tọgbọ iko mgbe m jụrụ ajụjụ nwoke ahụ were na-asị na ọ na-abịa kwa anyasị ndị amoosu abịa na-akwọ ụmụ ya gịnị ka ndị be anyị na-akpọ amoosu ịkwọ mmadụ e nwere mgbe ga-abụ mmadụ dinara ala ka ọ lahụ ụla ma ọ bụ mgbe ọ ga-achọ ka ọ tete ụla ụtụtụ ọ dị ka a ga-asị na ntete ekweghị ya ọ naghịkwanị alahụ ụla miri emi mana ntete nyịrị ya onye dị etu a ga-anọrọ na-eti mkpu n'oke olu ọ dị ka a ga-asị na e nwere onye nọ n'ime ụlọ ahụ were bịado ya aka n'obi ka ọ ghara ikuninwu onye a ga na-eti mkpu niile ọ na-eti ọ bụrụ na o tigide mkpu e nwere mgbe ọ ga-eru ọ chanie n'ike tete ozugbo ahụ ọ na-etete ọ dị ya ka a ga-asị na onye ahụ bidoro ya aka n'obi ka ọ ghara ibininwu si na mpio maọbụ n'ọnụ ụzọ were gbapụ onye ahụ ga-achọpụtakwa na mkpu ahụ niile ọ na-eti kwesịrị ka agbata obi ya niile nụ ya na enweghị onye nụrụ ya ọ bụ ihe a ka ndị be anyị na-akpọ amoosu ịkwọ mmadụ achọrọ m ka igbo bụ igbo mata tata na ihe dị etu a enweghị ihe gbasatara ya na amoosu ihe ndị ọcha na-akpọ ya bụ sleep paralysis ma ọ bụ sleep demon ihe dị etu a ihe na-ebute ya bụ ọnọdụ na-aga n'ụbụrụ ọnọdụ alahụghị ụla nke ọma e nwere ndị bụ ndị ahụ adịghị o butere ha ihe dị etu a nwee ndị bụ na ha anaghị alahụ ụla etu kwesịrịnụ e nwere ike onye ahụ nakpọ ụla n'elekere asaa ọ lahụ awa abụọ ọ gaghị alahụ ụla anyasị niile ọ nọrọ na-eme ihe ọzọ ụbụrụ ya enwee mgbagwoju anya ụbụrụ ya agaghị amasị mgbe bụ anyasị na mgbe bụ ụbọchị oge o kwesịrị iji lahụ ụla na oge oge o ji tete ụdị ihe a nwere ike ịkpata ihe dị etu a ọ bụrụ na ihe dị etu a na-eme gị ị ga-enyere onwe gị aka ka ị ga-esi nyere onwe gị aka bụ ịgba mbọ hụ na ị wepụrụ oke echiche na oke mgbakasị ahụ nke na-ebuteru mmadụ alahụghị ụla anyasị ịgbakwa mbọ hụ na ị wepụtara oge doro anya ị ga-eji na-anakpọ ụla ị nwere ike sị na nnakpọ ụla gị ga-abụzi n'elekere iri nke abalị i tete n'elekere isii nke ụtụtụ ọ bụrụ na ị na-eme ya etu a ụbụrụ gị ghọta ya nke ọma ihe niile agabakwazịa ya bụ ihe akwụsị ka anyị mata na ọnọdụ dị etu a na ọ na-eme ma onye ọcha o nweghị onye ọ naghị eme ọ bụghịkwanụ amoosu ma ọ bụ ajọ mmadụ na-ebute ya igbo bụ igbo mma mmanụ ọmụma bụ onye nkụzi na-akụzi na-agbazi ndị maara akwụkwọ ana m arịọ gị ọ bụ taa bụ izi ị na-ahụ ihe onyonyo m ka i binye aka ebe ahụ e dere follow na-esonye anyị anyị na-etinye ihe onyonyo ka ị na-enwetakwasị ya ana m ekele ndị na-esonye anyị ndị na-ata akị anyị na-eti bikonu na-atụsanụ ihe onyonyo anyị ka anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo na-asụ asụsụ Igbo na-asụrụ ya n'isi ndewonu